kuchokera kuno ku kanema wanu wa times ndine uh, brian banda mukhoza kunditchulanso kuti mdzukulu a Nanjayiko olo kungoti njayiko kungoti muli bwanji njayiko mwatilemekeza uh, kwambiri tikulandireni inu amene muli ku malawi and around the world uh, whether you are in california uh, kaya muli ku lubumbashi kaya muli ku nsanje ngakhalenso anzathu akulikoma ireland timayiwala nthawi zambiri anthu akulikoma ndi amalawi ndithu anzathu akulikoma tikulandireni tili ndi anthu ambiri amene nthawi ngati imeneyi amabwera pa mafoni awo komanso pa television

Oh.
Eh. mwasiya liti kuyimba belu Ya, ndi belu. Ya, belu ndimaimba ndine. ayitu Ah, eh.
aujeni a newton kambala Yes. ananena kuti mu- mukuoneka kuti mukuvutika kuwapatsa ntchito a msiska Yes. amene aja akhale oyimba belu sizingatheke akambala kunama akambala akambala akunama akunama akambala oh pano pamene akhala apa olo kuwafunsa omvera Ehe. aone kuti pamene mwakhala atatu apa amene aziimba belu ndi ndani ndinuyo ntchito yikukhalani so ntchito imeneyi bwanjiti anthu lembani anthu mameseji tiwerenge pa ujeni pa facebook Kuti amene ta- akutionera kuti pa atatu mwakhala amene aziimba belu ndi ndani anthu avote votani amene mukumvera program amene aliyense akuti ali pakatiyo tikulandireni ah, alembi athu pano pa- Athokoza. pa- pa cathedral pano. Athokoza. koma 2026 Yes. ulembi tisintha Pa- eh, chifukwa cha- Ah,

Programu iyi ya Times eh, uh, programu ya ya Hot ya Hot Current ndi yamphamvu kwambiri ndipo uh, ife ngati a television timakhala ndi kuzindikira kuti tiyeneranso kupereka ulemu uh, kwa mapresidenti onse amene takhala nawo tidayamba tidayamba ndi angwazi kodi Yes. tidayamba ndi angwazi Yes. Timawapatsa ulemu a Ngwazi, timawapatsa ulemu a, a, a Bakili, a, a, a, a Malemu Bingu, a, komanso atachoka a Bingu kunabwera a Joyce Banda, kutabwera a Joyce Banda, Apita Mutharika. apita Mutharika, achakwera, abweranso apita. So timapereka ulemu, we, we have never come here kuti wina wake timu, timu, ti- tisamulemekeze. Kufunika kwake kotero nkotani ndiyambe ndinu a, alembi.
Ayi. Tiyambe ndi kunena kuti ntchito yathuyi ndi yovuta, sungasangalatse wina aliyense ndipo umm imakhalapo nthawi imene anthu amatipanga misunderstand kuti ife mmene tikukamba zina iwo anthu awona motero. Koma chinthu chimodzi timafuna kuti tingolimbikitsana a Malawi nchonena kuti titha kusemphana maganizo pa nkhani za ndale ndi pa nkhani zina. Koma nthawi zonse tivomere kuti anthu amene ali atsogoleri athu ndi atsogoleri athu basi. Ndipo kwa inu amene mmapemphera mmadziwa zonena kuti utsogoleri umapatsidwa ndi Mulungu. So wina aliyense amene anakhalapo mtsogoleri mdziko muno kuyambira malemu a Kamuzu aja tayenera kuwapatsa ulemu ndithu his legacy must be respected. That does not mean kuti tigwirizana ndi zina zonse zimene ankapanga iwo koma we still give him the respect kuti anali mtsogoleri woyamba wa dziko lino ndipo titha kukambanso zinthu zina zambiri zimene tingathe kuzitchula that, that are attached to his legacy as a leader of course ma challenges analipo similarly atachoka talowa multiparty democracy uh, ma 94 mu uh, nkuzalowa uh, a Bakili Muluzi a Bakili Muluzi nawonso chimodzimodzi pali zinthu zambiri zimene tingathe kunena kunena kuti ah, izitu koma anayesera chair komanso tikudziwa kuti panalinso ma challenges in his leadership but we give them the respect ndi excellency ndithu anali president wa dziko lino two terms for that matter kenaka kuchoka pamenepo ndikumabwera tsopano kwa a Bingu malemuso uh, so so far we have two presidents who are former presidents amene ali dead ndiye kuti a- a Kamuzu Banda komanso a- a Mutharika a Bingu ndiye iwonso chimodzimodzi a Bingu ali ndi legacy yawo zina zambiri zabwino komanso zilipo zina zimene anthu amawadandaula but when we look back at his legacy timapereka ulemu kuchoka pa iwo panazabwera tsopano Mai Joyce Banda amene nthawi imeneyoyo anali munthu wachiwiri wamkazi kukhala president mu Africa after uja uh, Mai Sirleaf aja. Sirleaf, yeah. yeah, so uh, analandira ulemu not just at Malawi level koma ngakhalenso at international level kuti aa ah, ah, kodi mzimayi wachigwira chinthuchi ndipo anakhala president wa dziko lino zaka zonse ziwiri 20, 2012 mpaka na 2014 she was president of this country ndipo akupasidwa ulemu wawo iwowo ngati excellency nthawi imeneyo ngati president wa dziko lino Panalinso zinthu zina zimene anapanga zoti very prominent zoti anthu amatha kuzitchula kuti a izo izo izo zidachitika nthawi ya Joyce Banda. Panalinso zinthu zina zimene anthu amazidandaula akaziona. Similarly, we move, we move to that ndikuzabwera mpaka na a, a Arthur Peter Mutharika, a professor first term of office yamene imene ana- anagwira uh, chimodzimodzi nawonso timawapasa mu- ulemu for being a former you know, president of this country ndipo nawonso pa- zilipo zinthu zina zimene ati ah, APM anapanga izi Ma challenges awonso analipo. Kuchoka pamenepo nkubwera kwa a Chakwera. Aaa a Chakwera ayi ndithu nawonso ndi amene achoka kumene so our memories are very fresh aah in terms of udindo wa utsogoleri wawo so pali zina zoti timaziwona aah kuti aah izitu a Chakwera izi a Chakwera koma sikuti anthu timagwirizana mwina nawo zonse zimene zinkachitika there are concerns kuti aah koma izi ndi izi he could have done better Similarly pano tili ndi abwereranso a Peter Mutharika nawonso akamazamaliza it's the same thing am sure tizakamba zinthu zina zabwino zina tayamba kuziona kale komanso pakhala ena ma challenges umene ndimene umakhalira usogoleri so just to emphasize kunena kuti whether timakhala ndi zosusana zotani koma asogoleri athu kuyambira amene akhalako kumbuyoku mpakana pano timayenera kuwalemekeza because those are God ordained leaders for this country ndipo tayenera kuwapasa ulemelero wawo.
Ah, ine mwina ndiyang'aneko kwa ma titles awo amene akhala mwina anthu akuwachita associate with Mm. ndiye zikhoza kutheka kuti mwina ma titles ena sanali abwino Mm. Ah, mwina tikayang'ana a Kamuzu Banda tinkati mkango ngwazi Mm. You know, Ena ngwazi. amati Alidzi. Alidzi, yes. Alidzi. so he's not around uh, if he was would have said kuti munakakonda mutamatchulidwa ndi title yake Mhm. you know kuchoka pamene kunabwera a Bakili atcheya tikati atcheya mdziko munomu anthu amaziwa And ndithu iwonso kuti- amakondwera. yes Amakondwera amaziwa kuti kumakutchula kuti atcheya. a Bakili Muluzi kuchoka atcheyawo kunazabwera a Bingu amene anazatenganso ngwazi Mm. ananena kuti ndikhala ngwazi ena amati Mose walero Mose walero. yes Mm. so uh, he's not around nzovuta komano ndikhulupirira kuwafusa uh, andani uh, a Muluzi Achimwene awo, o- Uh, yeah, o- a Muluzi o- kodi a Muluzi uh, the best title that best describes you is it a chair ayi Mm. i believe mwina akhoza kuyankha Mm. then atachoka um, amalemu Bingu atatisiya panabwera mayi Joyce Banda amene ambiri mwina amati amayi masteni nawo ena ankati mwina abiti so i think za abiti so samakondwera nazo Mm. kuti azikhala ngati kuti abiti so- Abiti Mtila. Ah, Yeah, samakondwera samakondwera.
nazo. so iwo aja ndekuti pa ma title amene ali befitting kwa iwowo ndekuti ndi amayi Okay. you know amayi uh, muwanyadira anthu ena amati uh, masteni Mm. so i think masteniyo akhoza kukhala kuti mwina she's comfortable with kuchoka pamenepo kunabwerano andaniso uh, uh, uh, a Peter Mutharika amene ati adadi Mm. you know anthu akati adadi mdziko muno timaziwa kuti ndekuti we're talking of uh, a Peter Mutharika Mm. A Chakwera mutha kundithandiza I don't know kuti kodi Dr Laz Dr Laz eh amati Dr Laz aha Dr Laz wa Arsenal amakonda Dr Laz Dr Laz Arsenal mm -hmm. anali ndi jezi ya Arsenal ndithu yolemba kumbuyoku Dr Laz mm -hmm. you know mm -hmm. atakhala president I remember nthawi inake atamutukaponya kamene kajaka amanena akuti ah kameneka musamakaponye kweni kweni chifukwa choti ngati president asamaoneke kuti akusupport Arsenal pena nthawi makungudwa nawo anazamba kubisala koma iye ndi ma Gunners anzathu ndi Gunner nzathu then pano abwereranso ndani adadiwa no mane za ma titles kuti ndizofunikira kuti Mwina kwa amene ali moyo kuwafunsa title yabwino ndi itiyo kuti isamakhale ngati ikumveka monyazisa azikhala kuti nawonso akusangalala nawo so I think mkafukufuku zimaoneka kuti kuwanena a mayi Banda kuti abiti sizimasangalasa so therefore it is important to know kuti tiziti amayi No, if we her, want to her use- excellency, Excellency. her excellency, Ehe. Dr. Joyce Hilda Banda. yes

anthuwo Yes. mwina atiuze yes kuti kodi tikanena kuti dr laz yes kodi ndiye kuti amakhumudwa yeah tikanena kuti acheya Yes. koma ndikukhulupira kuti ndikanena kuti acheya Yeah. I, i don't think angakhumudwe Yeah. I- if I- I- ineyo ndatchula abakiri acheya Yes. many many times Yeah. yeah so uh, where mwina sitinganene bwino yes I- si chipongwe iyayi Chabwino. ehe Yeah. nkulakwa kwenikweni so no that's why ndimanena kuti example imene i was gonna give ndiyokuti yo abiti doesn't like that. So I think uh, Her Excellency Madam Joyce Banda amayi. ehe Sitadutsa.
tadutsa Yes. kapena muli mmaliso Ayi ndithu. acha bwino nkhani zathu za lero uh, nziwiri tifotokozereni nkhani zathu za lero ino alembi nkha- nkhani ziwiri yoyamba ndi nkhani ya um, AIP, kale timati AIP pano tikuti Fisip, ena sakudziwa kuti pali kusintha ndithu, kale timati Affordable Input Program pano tikuti Farm Input Subsidy Program, Fisip, koma concept yake ndi imodzi, chimene chachitika nchonena kuti angosintha zina ndi zina kuti a Malawi azithandizikabe kugula kapena kuti kupeza zipangizo za ulimi motsikirapo, makamaka ulendo uno akamba kwambiri nkhani ya feteleza. Ndiye tikufunsana kunena kuti kodi AIP imeneyi poti zikuoneka kuti mabomawa avomereza, kukhala ngati akugwirizana kuti chipitirire chinthuchi, kodi pamene chikupitirira chinthuchi, kodi asinthe mwina motani kuti asapange ma mistakes amene ankapanga anzawo? Chifukwa nthawi zina ndi bwino mukamayamba kumaona kuti kodi anzathu adapunthwa pati? N'cholinga chonena kuti inunso musapunthwe pomwepo. chifukwa aboma akapunthwa titapunthwe tonsefe amalawi nde ife tikufuna kuti tichione kunena kuti kodi AIP ina inkachita bwino pati ndipo pamene mwina ikulephera ndi pati komanso mene yala- yayambira fisip kuti mwina ndi ma areas ati amene tinganene kuti zinthu zili bwino komanso ma areas amene tinganene kuti apa taonanipo so kwambiri topic ya- ya- yathu yoyamba ikhala imeneyo Ndipo topic yachiwiri ayi ndiyokhuzana ndi kodi chakachi tikuchimaliza bwanji ngati dziko? What are the issues to reflect as a nation? Ine ndimakhulupilira kuti munthu wanzeru umayenera kuti ukamaliza ntchito kapena ukamamaliza ndime ndi nthawi imene umakakhala pansi ngakhale tsiku umapita kunyumba kukakhala and reflect mmene tsiku lako linalili kumawona kuti ah koma pakuti paja mwinanso nthawi zina umatha ii koma wakuti uja sindinamuyankhule bwino following day nkupita kukapepesa kuti ah achimwene sindinakuyankhuleni bwino. Ine ndimaona ngati munthu wanzeru ndipo dziko lino titamakhala ndi that principle yomakhala pansi ngati dziko ndikupanga reflect mmene tachitira ndikupanga ziganizo zina popanga improve chimene tinali dzulo ncholinga chonena kuti lero ndi mawa tikhale much better than before, I believe we can be a better country. So pamene tikumaliza chaka cha 2025, what can we reflect on as a country komanso Ndi nthawi inotu ya Khrisimasi, zochitika nde ndi mbwe. Kuli Khrisimasi ikubwera, Nyuwere pamwamba pache, ah, mkatimu muli achina Boxing Day. Kodi ifeyo ngati dziko ti tikondwere motani? We are not here to dictate kunena kuti iyayi muzitere, musatere. Koma pamakhala kakhalidwe kena kamene ngati dziko apapa tiyenera ndithu kumadzudzulana komanso kumalimbikitsana kuti ifeyo as a responsible country, as responsible citizens, ayi pali zinthu zina tiyenera kumapewa. Yeah, ndiye tiyambire ndinu nomwe poti muli m'bwalo ah, alembi athu ikuyenda bwanji mwati ndi FISP tsopano Yeah, FISP. Eh, eh, AIP inali ya MCP Yes. Oh, it was- Maina. it was official kuti adasintha yes amfumu pano basi inu mukanena za AIP anthu adabwa kuti munena chani okay mm. akungodziwa kuti koma ndi FISP is mm. called now farm input subsidy program okay yes mmene anenera alembi uh, yeah, concept yake ayi si eh. inu munafunsa hey, eh, eh. hey. timangothandiza kuti idasintha ndithu moti panopa ndi FISP chabwino yes ikuyenda bwanji yeah ah uh, FISP imeneyi ife chimene tidachita nchonena kuti ndipo tingouzana kunena kuti pamakhala ma subjects ena amene amakhala very technical in nature Um, ife timatha nthawi zina kupanganso consult tikamakonzekera program yathu anthu akadaulo osiyanasiyana pa nkhani zosiyanasiyananso so uh, tina tinayimba foni kumuyimbira uh, katswiri mmodzi pa nkhaninso zimenezi za ulimi ndipo panali zinthu zingapo zimene anayankha in writing zimene ndimaona ngati kuti mwina tiziwerenge kenaka we take it from there Okay. amakamba nkhani ya ma successes motere kuti poyamba pali blocking system akunena kuti cases of beneficiaries spending nights at fertilizer depots have reduced, beneficiaries are accessing the inputs in blocks, hence no or reduced cases of spending nights at the depots. ndithu mwina tizimatanthauzirana amakhala limodzi gulu m'malo moti azikhala ngati kupanga deal ndi mmodzimmodzi nde amabwera ndithu amatengana ngati area inayake kubwera ngati gulu motsogozana ndi amfumu awo amfumu amapanga identify kuti awa ndi awa amakhala kuti akhoma list okay

Ah, alipo opanda mudzi Ayi, ayi. inu kodi simufuna mpala mwazi ndakwatingaukirani ine zina la lakumudzi kwathu ndikuuzani chinsinsi ndi mngoni wawo Oh. chifukwa choti zachingoni zimene amapanga agogo Ehe. anthu ena amati "Ih, komanso awa ndi ungoni wawo akutibowa bwanji Eh, chabwino. ndi mngoni wawo Oho. ndi ana kunyumbako Ehe.

Ndi ana anga mukudziwa ana amasiku anowa mm. maina ngati amenewa mkamwamu mm. kumaona ngati akuwavuta mm. ndinati kuti ah, ana amenewa kuti aphunzire msanga mm. ndinayika ngati password ya wifi oh. kuti alowe mu wifi eh. ayenera kuti ataipe mngoni wawo oh. eh. eh. nde kupezeka kuti anaja ayi ndithu basa mna kuyankhulana kuchezera ah, ah apitetu ndi umboni wawo Ndi panopo ausewa akudziwa Okay. mavoti ndaulula Ehe. ukasintha pa yes Ndi prostitution cha- cha- akunena kuti chifukwa cha blocking system imene anena ankhwenda vivi anthu sakumagona ah, kumadima chikucha kapena kuti kumalo amene akuperekera zipangizozi mmene timachitira kale so that is a success komanso fast access of fertilizer in hard to reach areas and areas that receive rains a bit earlier as compared to last year these areas had been pro, have been prioritized so pamakhala madera ena onena kuti mwina kupezeka zonena kuti chifukwa cha mayendedwe ndi kumene ali malowo kupezeka zoti cha- ngati chaka chatha zimavutilapo kuti mwina fetereza uja kapena zipangizo zikafikire madera amenewo mm. nde akunena kuti ah, koma this time around zikuoneka ngati kuti anapanga prioritize asiya kale malo ena amene ndi oti awa sativuta koma malo amene ali ovuta kuti kufikirako apanga prioritize chachitatu ati vendor presence new system has been initiated, this system encourages physical presence of the real beneficiaries. No recommendations from chiefs is allowed. So, of a, be- so if a beneficiary wants to sell inputs, then it should be after purchasing. Muja mumafotokozera. ndekuti mwene wake amene afuna kulandira fertilizer amakhalapo ndikulandira kaye fertilizer poyamba paja zimangokhala ngati zokuti a dzina lake lilipo fertilizer uyu okay nde kumakhala kugulisana koma this time around ngati iwe ofuna kugulisa ukuyenera upite utakhala kuti ndiwe osokoneza Hmm. eti umayenera kuti upitebe ukalandire walandira akuziwa kuti beneficiary uja iko walandira tampasa m'manja mwace Hmm. zimene ukuchita kusaweruzika kumene ukuchita kukhala mphulupulu ndi zako koma system ikuonesa kuti akupasa iweyo Hmm. as opposed before yomangopanga identity chifukwa kuti- kumudziku anayika anayika nkhalamba ndithu Yes. ah, mmene kungogwirizana nayo kuti mmene akunena kuti kaya kaya ikudwala ibwere ibwere yes kuti azayione Eh, azayione kuti physically. kodi anauje iko ndi awa eya Ehe. so imeneyo ikuthandizanso Mm. kudula zija zomanena kuti anangowatengera Yeah. chifukwa khoza usakafika isakafika ya zona Yeah. Yeah.
ndiye uh, apanso pakukambidwa nkhani ya open forum beneficiary identification imene munenayi Mhm. kuti this has partly brought in a notion of transparency and accountability Uh, though some chiefs and agriculture officers have taken advantage of that koma kuti nkhani yomweyo yonena kuti ah, panopo mumachita kudziwa zoti wakuti walandira tikamati njayiko ndi uyu mm. si wina ayi nde palinso ma challenges amene aona anzathu akatswiri a agriculture akuti challenge number one um, inputs availability akuti after five weeks we are below 40% redemption rate uh, agronomically kumbali ya zaulimi nde kuti that's not good Farmers will not use the inputs prudently, possible cases of selling are also high ndiye kuti mwina mchichewa pamenepo tinene kuti ah, pamene tili Week number five. mas- eh, Chikhazikitseni- milungu 5 Yeah. yeah, atayamba ntchitoyi ndiye kuti tili pa 40 ndiye kuti ngati ama- amayenera kulandira anthu 10 panopo tili anthu anthu 4 Yes. amene alandira ndiye anthu 6 na amene sanalandile nde akuti zimenezi ah, zikhala zovutilapo f- kumbali ya ulimi fa zima- kulimitu ndi nkhani ya- ya nthawi Yes. Mfundo yachiwiri, corruption. Chiefs and agriculture officers have taken advantage of the open forum policy to insert their names on the beneficiary list. Ndakuti yayi ndithu kuoneka ngati kuti mafumu ena komanso anzathu azaulimi. Ah, ena akuti akumatengerapo mwayi ah, ndikumayikapo mayina ena pa beneficiary list paja.

anapanga press briefing Yes. anakambapo zina zonena kuti iyayi ta- tapeza ndithu mayina ochuluka Yeah. ama civil servants anthu amene samayenera kuti atani Akhale pa akhale pa mndandanda umenewo ndipo mfundo ina yachitatu akuti poor seed redemption rate due to high seed top up amounts farmers are shunning away from accessing seed, hence defeating the whole purpose of agriculture productivity. For us to harvest more, we need good seed, good fertilizer, good rains, and good management. So if one factor fails, then we can't harvest more. Mwina kufotokozera kwake nkonena kuti panopo bomali kudzera mndondomeko imene ya FISP-yo akuika kwambiri maso mphenya um, um, chidwi chawo kwambiri ku nkhani ya fetereza so chimene chikuchitika nchonena kuti achitako inde subsidize uh, ku uh, Mbewu. mbewu Koma mbewuzo zidakali zodulirapo ndiye anthu akumadandaula kuti iih mbewu 5 kgs mpakana K75,000 handiredi chakuti. Ndiye zimene zikumachitika n'zonena kuti upeza kuti alimi aja sakugulanso mbewu zabwino zija zamasiku ano zamakono. Akumatenga zakale zamakolo. Zokolola zokha. Za ehe. Ndiye chimanga chamakolo chija chimakhalanso ndi vuto lake pankhani ya ulimi. maka ndi masiku ano amene nthaka inachitira Yeah. ndiye vuto limeneli limakhalapo kunena kuti "Ah, mwina tidakapanganso njira ina yothandiziranso kuti mwina mbewuzi kuti anthu azikhala azipanga access chifukwa fetereza atha kumulandira koma ngati mbewu ili yolakwika ndiye kuti olo fetereza mutathira imakhalabe kuti productivity is affected So, komalizira mawu amene akunena ndi amenewo, kunena kuti imayenera kuti zinthu zonse mu ndandanda umenewo ziyende, mbewu ikhale yabwino, fetereza akhalepo, komanso mugwiritse ntchito zonse, ah, komanso zinthu zichitike mu nthawi yake yoyenera. I think ndiyankhule motero. So, mbewu ndi yodula pakadali pano. Eh, Yes. mbewu ndi yodula.
Yeah, yeah. No, ah, kungophera mphongo zimene amalankhula ah, ngoni wawo musapitirize opalamula chondealumbirapanopa ndi alembi alembi kungophera mphongo zimene akunena alembi ndizokuti mbuyomu takhala tikuona zolakwika za ndondomeko imeneyi yakumana ndi zinthu zambiri Wanzeru amayenera kuti azidziwa kuti ngati mnzanga akulakwisapo, ine ndikazabwerapo ndizakonze zimenezozo ndi cholinga chokuti tikamapanga ndondomeko imeneyi chimene timafuna, timafuna kuti dziko lathu likhale lozidalira pa chakudya thats why we are doing all this. If you look at the investment imene imalowa mmenemomo its very huge but the idea is that Malawi must be able to feed itself ndikukhalanso mwina ndi surplus nkumagulitsa kunja. Titakhala kuti tikupanga ndondomeko imeneyiyi mwabwinobwino, ikhozadi kutipatsa zotsatira zimenezizi. However, anthu anaona kuti mmene timapangira ndale zathu m'dziko muno, chaka cha zisankho chizikhala chovuta kwambiri chifukwa chokuti tinapanga chiganizo kuti masankho masiku ano tiziponya mu September. Now, mu Septembermo tikamaponya amakhala kuti boma limene lilipo pamenepopo layamba kupanga ndondomeko. you know, kufikira september ngati talichotsa ena aja akabwera atha kuzayang'ana mosiyana ndi imene ena aja alipo so chaka chimene taponya chisankho ndondomeko imeneyi izikumana ndi zina zache anthu atha kumvetsetsa going forward ndiwoyenera kuti pamene tikukapanga chaka china yokuti anthu oti akhala bwino maofeses mwathu tikudziwa kuti mavuto chifukwa apa tangoyang'anako mwina mbali imodzi yaku redemption kuti fertilizer uja wafika akuyenda bwanji koma kuyambira kuyambirira nthawi yogulira kodi fetereza uja ali m'dziko nthawi yanji nthawi yoyamba kumpereka zonsezo zimakhala ndi ah, zimakakhuza zotsatira za ndondomeko imeneyi so ndondomeko imeneyi ikakhala kuti ikukumana ndi zokhomakhoma izingokhalabe ndondomeko yomwe yomweyo imene ikutenga ndalama zambirimbiri koma anthu osamayiona zimene zikufunika so maphunziro akuyenera azikhalapo andi tikaphunzira tikamabweranso next year anthu azitha kukhutitsidwa kuti taphunzira zimene tinalakwitsa pano tikukonza ndi cholinga chokuti itibalire zimene tikufuna because anthu amene amakakamira zimenezizi believe you me anaona kuti titakhala kuti tikuipanga bwino ikhoza kutipasa zotsatira zabwino and timapereka chitsanzo nthawi inake atayamba kuikokomeza kwambiri uh, malemu Bingu wa Mutharika ngakhale nthawi imene adakumana ndi anthu amene ankatsutsana nawo koma iwo anaika and ankapereka zitsanzo kuti you know uh, pa uh, malo akulu choncho mukapezeka kuti mwagwiritsa ntchito ndondomeko ikupasani zokolola zoterozi and nthawi imeneyonso mvula idagwa bwino tidakolola bwino kwambiri anthu onse amene ankachita makani anakhala ngati kuti atsutsidwa chifukwa chokuti adaikapo pa mtima pawo kuti chimenechichi chifikire amalawi chitipatse zimene tikufuna chifukwa timafuna tikhale ndi zokolola so tikanena zina mavuto ngati amene tikunena ngati mbewuyo sitikuipangabe manage bwino tizipezekabe kuti sikutipatsa zimene tikufuna because anthu akumakhala oumirizidwa kuti agwirise mwina mbewu ya zokolola zimene anakolola zija pamene kagwiridwe ntchito ka mbewu ya hybrid sitibwereza imayenera kuti muzikhala ndi ya fresh each time every time you know zina ndizi atakhala tikuziona mbuyo muja ku procurement kumakhala mavuto ambirimbiri kuma logistics mavuto ambirimbiri kodi kuti ziyenda apapa ndizani so zonsezi tikuyenera kuti tiziunike bwinobwino nkunena kuti tiyeni tizikonze panopa anthu sitingalankhule kwambiri chifukwa chokuti anthu anabwera nthawi yochedwa akupanga tungoyang'ana mwachidwi chaka chamawa pakazakhala zolakwika i think anthu tizayankhula mwamphamvu kwambiri panopa tikupereka benefit of doubt kuti okay Abwera mochedwa. eya mwaitenga kuti inayambidwa ndi anthu ena inu mwabwera zimene zingotiphunzitsa kuti ma projects ngati amene wawa tisamakhale ndi asamakhale ndi ndale atakhala kuti amayenda bwinobwino it will not affect anything even maboma atamasintha because zizikhala kuti ma programs amene akupanga unduna so unduna sumakhala wandale amakhala wandale amakhalako ndunayo Koma ena onse aja amakhala kuti ndi ma chani, ndi ma technocrats amene akugwira ntchito bwino bwino. Civil servant sakhala wa chipani. Ayi.
So tisamazilowese zimenezizi. So even kaya boma lasintha, preparation ndi ya bwino bwino, chani chani, koma chifukwa chokuti anthu amati amakasuzumirako kumapanga chifukwa chake ena akabwera amati aah izi zimayenda bwanji, zimayenda bwanji chifukwa mwina amatha kukawona zina zake zoti zikupakani inuyo zimene si zanu. So chaka cha mawa I think all eyes are going to be on how. Nanga ma civil servant amene amavala nsalu za chipaniwo amapangiranji zimenezo?

zikukhala bwanji so Zoona. anthufe Mm. ndife andale tisanamizire tonsefe moti awa ali mchipani chawo ine mchipani changa inenso ndili nacho changa koma sitimafuna tizibweresa mu ntchito zathu Mm. tikabweresa mu ntchito mwathu kumapezeka kuti pali zinthu zina zimene tikupanga kumakhala ngati ifeyono ndi agent wa chipani uja ndiye tasokoneza kuti boma kusintha pakampani ponse kuti achoke yes

Eh? boma kungosintha chimenechi amaziwiratu amadziwiratu kuti maine anthu amapemphereratu chifi kunali magulu awiri Ehe. ena lomwelo lipitirire ena ligwe ligwe la Chakwera Eyetu. Ehe. Masiku La Chakwera likanapitirira Ehe. anali pa anthu ena ake bwezi pano pabe adaka- adakapanga bezi pano mapanga okay chabwino eh. mokuti mmene limagwa mujano zotsatira atazaziwa imfa yakumaphuphaphupha ena Okay. koma atazaziwa kuti shaa game yagona ena anazichoseratu okha ntchito adangosiya kupita Esa anapita. payoti ama, ama inu even ma, ma, ma, anthu ochokera ku ma embassy inu simaona Esa zoona eh.
munthu wa ku embassy kuti ah, ah, limbi yafika pamene Esa palibe zoona eh. you know so izizi tizisiye Mm. kani munthu uzimvesesa ntchito yako Mm. that's why ndikunena kuti ife tinavota sikuti ife tinavota pamene paja pa, panali chos, pa- ma independent panja timavotera nafenso zala tinali mm. maiki Mm. koma zimenezi sitingamazibwerese mpulogalamu munomu kuti zizichita kuoneka kuti anthu aza- azitigawaniza kuti UTM UDF Mm. amuna ndife Nkumba Mm. ah ndiye tasokoneza ntchito tikabwera pano tigwire ntchito imeneyi poimvesesa malamulo ache Mm. kodi ntchito yathu timayenera tigwire bwanji tikamakapanga zimenezozo in our private life nafenso ndife anthu that's why even asilikali amavota apolisi amavota koma ukamapezeka kuti msilikali mpaka na chala m'mwamba chala m'mwamba kapena uje kwacha ah, chief ame komanda afike kuuje ku barracks kuja kwacha anthu adabwa ati kuti ayi mwalimbi afika pamenepo Zoona. so tizimvesesa kuti anthu ndi a nda amapanga za ndale koma pali ntchito zina so ngati ukufuna zimenezozo siya imeneyoyo ukapite no kumene umachita kupanga zimenezo zomoyera kuti uyu ndi wa ndale wayimano kuti uyu kayano ndi mmene anachitira a Nankhumwa Eh, mmene anachitira a Nankhumwa. a Nankhumwa ataona kuti eh ndikufuna ndipite ku dpp sada adasa even adinakhala panopa a Nankhumwa akuyimira kubala Ayi.

Tili ku National Talent Centre um ku Lilongwe ena amaimba mafoni kodi mukuti dashboard ili kuti bwana? Zoona eh.
Kodi zativuta eti? Eh, zo- zoona eh. Tipakire Mm. mawu amene ndimafuna ndigwire ndi amene. Chabwino eh. Ti- Tipakire. Sono akunenayi ndi munthu onena kuti ndi wamkulu mboma. Akunena kuti tipakire. Okay. Kutanthauza kuti iyeyo akuchita kudziwa zonena kuti ntchito yakeyo kungoti boma lasintha iyenso ntchito yake yatha Yeah. yatha ndiye zimene tikunenazi now kuchita connect ndi topic ija timanena That's right. timanena kuti Yeah. pamakhala zinthu zina zimene ntchito yake ndichofuna kutumikira amalawi program imene ilipoyi tikukamba za fisp kaya ndi aip ena mkati kaya chani zonse zofuna kutumikira amalawi Sizimayenera kuti mpakana chiprogram chija chichite kuti mpakana kugweratu kutani ayi koma chifukwa chonena kuti timakhala ti, andale aja amakhala kuti achigwira kwambiri eh? komanso anthu ena alowesapo ma interest awo ndichifukwa chake umapezeka kuti tikamasintha boma zinthu zija zimakhala affected, its not supposed to be like that. chifukwa olo ogula, ogulitsa fetelezawo amakhala pamayenera kuti kupanda kudzitenga bwino amasintha Yeah. you understand eh?
Yes. kaya ndi matransporter Yes. ali achatu adali achikale cha Ehe. uchati Zenge sitinga athu, ucha yes. sitinga kulephera kuti ne fertilizer alikale mdziko muno Ehe. aliwe sitinga gule sitinga gule Ehe. Eh, udya mwana wako Ehe. omwewo Udya? udya mwana wako omwewo Yes. nanga si anthu aja pa fertilizer nthawi alikale mdziko muno Ehe. Yes, komano akukhaulisa chifukwa cha zimene umapangira iweyo Ehe. chamafuna kumatamikira Ezoona, Chifukwa eh. chief business isamakhale usamayilowese ndale The moment business yako yakusatira ku ndale abwana nde kuti uziwe kuti pali anthu ena ake amene sazakukhulupilira amene amadana ndi ku- kumene uliko Zoona, eh, zoona. so ukakhala kuti ndiwe wa business uziziwa zimezizi kuti business yanga isamakhale yamakaka so that wina aliyense m'Malawi wina aliyense azi- azikhutisidwa kukhosi kwake kuti atha kuzapanga business chifukwa business yako si yandale koma ukachita kuonetsera kuti ine ndili mbali yakuti nthawi imeneyoyo amene ali kumene koko akakhala kuti ali mumphamvu mm. ande umatakatani umatakata abwana ma contract osamakhala awo ndi anthu amakuyang'ana ikangosintha amayamba kupha iweyo kuthyola mutu chifukwa choti anthu tinaziwa muone nkhani yonena kuti kodi zipani za ndale ndalama zimazitenga kuti imavuta kunena because nkhani zake zimakhala ngazimene kuli zomwe zeni iye timaziwa kuti uyu akapitirira kutani uyu Akapita Akapita kugulitsa business, fertilizer. azitenga akawapasa awo ativuta So anthu andale mmene amapangira ndale ndale zake zimakhala zokuti amene tithane nawo asazatipingeso yayi asadzukeso akakhala opposition athere konko mokuti opposition kuja anthu amakhala kudya masamu tingabwererenso bwanji boma sizophweka bwana kubwera mboma ndakuti kwinako mukuyenera kuti muzionesa kuti inuyo kumene kujaku mukuziwa zimene mukufuna mupange kwinako mukupemphera kuti awa aziphonyetsa okay chifukwa awa akapanda kupanda kuphonyesa mukhala komweko what happened here is a true example of how things change ndimafuna nso kupereka chitsanzo china Mu- mu- mu nthawi ya ulamuliro wa udf ah, kunali nduna imodzi ah, yodziwika bwino malemu aleke banda amene anakhazikitsa kampani yawo ya ah, the nation kwa amene sadziwa ah, aleke banda anakhalapo ndithu pano pa times kale kalero nthawi ya kamuzu but anyways anayambisa kampani yawo the, the nation ndi Iwo ndi minister m'boma nation yayamba sono kutibula kumalemba zinthu mabomba ozuzula boma ndi anthu kumafunsa kuti aah iwe company yako ibwanji ndi akuti aah inetu nation kumene kuja kuli atsogoleri kuli ma editors amapanga ndi ntchito yawo amagwira ntchito Ine, yes, I may be a founder, I may be what, koma zimene zija sizikundikhuza. Ine ndili kuno ndikugwira ntchito. Ndiye anthu ena sanamvesese, mpaka na ma cabinet ministers ena, uh, they were not happy with him. Koma em- ena anadziwa kuti how professional he was trying to be. Ndimafuna kugwirizana nawo mawu amene amanenawo. Ndikotheka ndithu anthu kunena kuti uyu timadziwa kuti ngwa UDF, uyu timadziwa kuti ngwa DPP, uyu timadziwa kuti ngwa MCP. Koma akakhala pa ntchito zimene izo sapanga. Now, anthu amenewo atachulukira mdziko muno this country can change anthu omadziwa zonena kuti ps wa agriculture tikudziwa ngwa kongeresi koma kuntchito za ndalezo sapanga nawo uyu ngwa dpp ndithu ukhoza kukhala wapakata.
ps wa kongeresi Yes. koma osapanga za kongeresi osapanga

amaziwa Ezo- Izo tili ndi azimbuya athu. Ezona. amaziwa kuti matu iwe lero pamene paja pauza tikakhala pamene paja Ezona, apa, eh. ife sitimapanga za Mm. inuyo ambuya athu. zoona eh. That's chimodzimodzi anthu akhala kumanena kuti iyayi maudindo amene amasankha president amakhala ovuta anthu kuti akakhale professional ndimapereka chitsanzo cha majudges Mm. majudges amati maina awo amatenga ku judiciary committee Eh. amakapereka kwa president and amakachita approve koma munaonapo nthawi inayake kumakhala ngati kuti chifukwa chokuti asankhidwa ndi a president ndiye zikakhaze

kuti iye sadandisankha koma kundisankhako samandisankha kuti nzikapanga za chipani amandisankha kuti ndikatumikire dziko palibe majaji a Congress palibe majaji a DPP, kapena for lack of a better word palibe majaji a chakwera palibe majaji a mutharika no posatengera kuti awa adasankhidwa nthawi ya mutharika awa nthawi ya chakwera Yes. amagwira ntchito professional nde nanga kwinaku zimavuta bwanji akakusankha amene iwe waiwala amene anakubweresa pano amene nthawi zambiri ndi tokha tokha Yeah. amene timafuna kutamika Yeah. umazikhoma uyu volunteer to do things that ena jamani ah ndiye munthu wapanga volunteer yeah I think- ena amazipereka Ah.
takuthandizani yes

mm. umaziwa kuti ine andisankha out of 20 million or plus whatever ma malawians because they know my capabilities deliver chief ntchito yako imafunika zotani imafunika izi imafunika izi panga zimene ntchito yako ikufuna even anthu atakupweteka kupanga zoona chief chilungamo chimazatukira chilungamo chili ndi njira imene chimazaonekera anthu kuzanena ati uyu adangompweteka koma amapanga zinthu zabwino ngati mwangotipeza kumene madzulo ano mukuonerayi ndi program ya the hot current ndili ndi otiyimbira beru pano ah, pa mpingo pano komanso alembi athu ah, inu nda akutipatsira programu iyi ndi a serious enterprise

program ya the hot current pano pa kanema wa times tikulowano tsopano mu nyengo ya christmas

pita pamenepo palibe ndalama, kupita m'mabanki, ma line kuno ndi kunjaku, chifukwa chokuti kakhala kachizolowezi koti tikafika mu nyengo imeneyi timafuna tipange mwina zinthu zimene sitimazipangako, so timadikira miyezi 12 kuti at least tizakhaleko kamoyo kenakake kabwino. Now zimenezo nzosalakwika ukakhala kuti ukuchita bwino masamu, chifukwa nthawi imeneyi ndi ya masamu ambiri, masamu ako aziyenera kuti aziphatikiza bwinobwino chifukwa pali zina zimene uzidziwa kuti izi sungakwanitse. nkusapanga so zimayambira even mmene anthu tikupangira behave anthu amakhala kuti pano pa apanga switch off kuti mugwire ntchito makampani ena atsekera azaseguliraso Mm. ujeni azaseguliraso mu january ena pa 4 pa 5 makhotimu pano pamakhala ngati skeleton staff imene ikugwira ntchito so akakukonganawo panopa unyolo Ndi- mpaka january Eh, akuyikapo akamakakuyika ku ujeni kuja ku selo kuja kukazaza ume kujako amakutengani kukakuchitani limandi ku ujeni ku ku prison oho makakhala pa chamber paja moti kunyamula nthawi pano Eh, si amasewera si nthawi ya Aya, mlimi. akutenga pano pa chief ataya mwayi okapeza ka belo pakatipa kakhoti Eh? kakhala kovuta kwambiri because amakhala kuti khoti ija yachita kutseka ndakungo- amachita kunena tigwira ntchito tima hours iti tima hours tima hours and amachita prioritize milandu imene ikuyenera kuti izipita kumeneko Okay. kaya ndi anzathu amene timachita za tseketseke tsoo ambiri amapezekano kuti panopa mwina amachita um, umodzi ena akumwa 4 and a half week sabata imeneyi ine ndimakambirana ndi um, uh, pajandana Ah, adakali Alembi. alembi adakali alembi Okay, alembi. richard yamba pa wanu chabwino Eh. alembi tisanabwere pano pakuti ndinatuluka nthupi mu sinimamva bwino Mm. then natuluka kuti ndipeze mankhwala koma atikufuna kuti gunda kawiri mapasti seven munthu kuchita kubwera mbali yanga ine kuyasa magetsi pipi ine kuthawira mbali yache yekha akabwera kukirikiriti kubwerera ku- ah, uyuyu sakuona kumuona ndithu ali pa chiongolero chonchi koma you can actually tell kuti ndiye kuti pamenepo poti ali kale
watheratu Wa- ali mu christmas mood okay so mutha kuona even mmisewu mwathu Mm. makhala ka period kuti apolisi akuyesetsa kuteteza ndi- ndiyeno ndi zinthu zokuti kwa anthu amene ali akuluakulu you understand when kids are excited about these things Mm. but kwa munthu wamkuluwamkulu salary imene yalowa friday pa 19 ina udzalandira mwina pa 28 January, ikuyenera kuti ma bill onse amene amakhala m'mwezi wa December, kaya ndi ma school fees amene ana akudzasegulira January aja, kaya ndi ma fertilizer, ikhale ndalama yake ndi yomweyi. Kaya mwayilandira yambiri bwanji koma ndiyomweyi muyigawe bwinobwino. So kumakhala the usual things zimene zimachitika zimene zimapangisa anthu kuti kodi akuluakulu timaganiza bwanji ngati a Malawi? So ndi period yovuta kwambiri mbali zonse timakhala tikupereka uthenga kwa anthu azisamalire bwanji anzathu apolisi amakhala akutiyankhula tiyende bwanji nyumba zathu tisunge bwanji because nawonso amene amapanga za uchifwamba za umbanda nawonso afuna christmas mokuti akationa ifeyo akumadziwa kuti awa ali ndi ndalama ndinga- ndingakalande bwanji ndalama imene tikuyenera tizikhala anthu osamalitsa in general mwina ndingonena choncho without having to go into details Yeah. Ah, masiku atsalawa akuoneka ngati ngo ochepa koma a lot can happen in the remaining days of this year taonapo anthu osaziwa kusambira akumafuna kumakalowa mlake malawi muja ndikumafuna kuti a- azikapanga mapakisama in the name of Chri- christmas in the name of christmas munthu In the name of- sunasambirepo akamenye mapakisama Eh. pajatu anzathu ngakunyanja Eh.

Inu zimene mukunenazotu.
Ndeni ngumsatene kuti gule nkha kuti neni. Kumayankhula bwana. Inu bwawa lili ndi. Chabwino.
Koma taonako ndithu hmm. anthu akumapita kunyanja kuja. Nawo ana amasiku ano musamawatengere. masukulu awowa amaphunzisa swimming mm. ife kale sitinkaphunzira swimming ayo mm. primary ndiye tiana itichi tikupanga zinthu mmazi iwe wagundika mimba yako kuno uli nalenso ma- madzi aja umamwatu usakufuna ndikupezeka mmene wayamba kuita maina az- azigogo e thandizeni mu anthu amalawi chonde masiku amenewa tisakondwere zija zomachita kuti mpaka na moyo wathu mu- musa ana athu atsakhala amasiye chifukwa cha masiku amenewa komanso popita kunyanjako mayendedwe sopano Galimoto ngati suziwa suziwa sikuti uyamba kuiziwa chifukwa ndi nthawi ya Christmas. Kapanga haya. Nthawi zina ndi bwino kunena kuti malume inu tipite limodzi muyendetse chifukwa inu amene mmadziwa. Kungomva kuti ati yo automatic ima, imaphweka ndi aliyense kungoitenga galimoto ya automatic. Galimoto mpaka kukwera nayo mtengo yobwereka. Chonde chonde let's behave responsibly. Komanso anthu tikamapita malo ngati amenewa masiku ano ndi ma social media wina ku- Aliyense kuchita kuziwa kuti banja lonse lapita ku Rumphi, banja lonse mwapita ku Joni, banja lonse ndi anthu oti kunyumbako anthu amangolowa kutenga katundu mudzapeza nyumba ata atasesa sikunena kuti you can't celebrate in the social media you can koma nthawi zinabe muziionanso from the angle of security kuti simachita kuyanu kuyika pa pa pa pa pa ujeni pa Pambalamba- bwalo pambalambanda. Eh, pambalambanda kapena pa bwalo china chilichonse chimene ukuchita anthu azichita zoti akweratu ndege ya nanikulo ndi amene tika a- ati afika ku lilongwe masiku ano nanga si ndege anthu ayambira kukwera Mm. komatu tavutika so kungonena kuti amalawi nthawi imeneyi a lot can happen let's be responsible So i so- like your example Eh, eh, eh, timene. inuyo ndi munthu mmodzi amene mmakonda kupita kumudzi kwambiri Yeah. Yeah? Yeah. this gentleman sindikunena mowakondweresa koma ndi munthu mmodzi onena kuti mwinaso a lot of weekends amakhala akupita kukakhala with his family eh, kwambiri, kwambiri. and we, we miss that mm. tili ndi ana amene akukula amene sadziwa kwawo mm. sadziwa zibale awo mm. nthawi ngati it's a great opportunity kuti mabonus anu aja ankolo anu ajaso amene akuvutika aja malume mm. aja amene zilonda zawapweteka aja mm. nawonso you can be able to come together mm. nkusangalala ndi ana anu aja nkudya limodzi mm. a time for family celebration mm. ujeni uyu malemu lucius banda adayimba bwino kuti chuma umadya ndi abale ako sikuti ena amene umamwa nawo ku nyanjawo usawagayire koma sungamakasangalale ku nyanja pamene amayi ako aphika ujeni uyu ah, luni umakudziwa luni kuti ndiwo zama- amati luni Eh, ndi- ndi- ndi- ndi- Chake. zamasamba Ozamasamba. Eh, lu- luni luni kapena bonongo bonongo ni Eh, bonongo, bonongo. therere mulidziwa Yes, Eh, eh, yes. eh. ndiye kuno kutauni kuno ku- ku- ku- Ukuwotcha. ukuwotcha

so but the example what you're saying Yeah. is kumakhala kumaziwa kuti kuti pali ti- ti- ma- m- chikhalidwe chathu cha ifeyo makamaka ma africans Mm. timakhala ma extended families chifukwa maiko ena amadabwa kuti ah, how is that your responsibility Yes, so so right. koma ifeyo mene mm. timakhalira timakhala communal life so zimene mukunena zonzomveka it feels good kuti uzisangalala wina aliyense nayenso akusangalala mm. osati iweyo kuzikondera zimene kunenazo kuti kufuna kudya zambiri mpaka kusamwa wekhaso mm -hmm. ngati umamwa ujeni uyu Ah, kodi eh, kabangayo ah, siali malevels eh? you can't take more more eh no eh, yes ndiye chifukwa ndi christmas ndiye uchite mpaka uje ni mabotolo 5 osajeranso yes anthu amapanga zimenezo mabotolo 5 eh nanga si anthu ali ndi kashi

yomafuna kukhala moyo umene ife sitili, sitili ayi. Nthawi zina accept kuti pamene ndili pano ineyo sindingapite malo akuti akuti zakuti sindingapange. Inu pali azimayi amene akupatsa pressure azibambo kukhala life yonena kuti sayenera kukhala umene sangathe kukwakwanisa ndiye akumakaba. Palinso azima- azibambo amene akumapanga pressure azimayi mpaka nawonso kumakayenda njira zina zosakhala bwino chifukwa chofuna kuch- to keep up to keep up ndi appearance ina yake yooneka kuti ife anthu ali mu ngongole zonena kuti you can avoid chifukwa chofuna kuti tioneke mwa mtundu wina wake kuchita kuchita Celebrate to your impress level. amene sakuthandiza zobweza Ah, kumene. iso. Suja inu Ah.
manena mfumu uli munthu sungadye zonse. Eh, sungadye zonse. Kuti because it's Christmas ndiye uzipezeka kuti mupoto momwemo wakazingamo sausage, wapikamo nkhuku, waikamo nyama ya mbuzi, ya ng'ombe, akuti multiple choice uzichita kusankha. munthu ungadye zonse Ah, simuzi sungadye zonse. munthu ungadye nkhuku 10 Yes, mu- ma'am. eh, tizidya nkhuku every day Mm. for 10 days Mm. kuti muprove kuti chani you know it's good to, be, to understand ma levels ako ena amene mufuna mpangana makamaka amene timakhala mmakwalalamu timakhala mnyumba zoyandikana you know ndiye umaona kuti nzako uku aku- aku- akukazingira Akuotcha. matumbi Mm. sunganditero inenso ndikagula Akazi- akazingira matumbi matumbi nanga sinyumba zathu zimakhala zoyang'anizana makomo. Ezona, eh. Eh, neba akamakazinga matumbi Ezona, maono. ezona, eh. ndiye kuti pressure imene mmomo awa akukazinga matumbi awa ndekuti Anthu- ahezero ali anzathu akazinga matumbi ife iyayi komano tinene ah, kodi mumuna- iye ndikunena kuti
ndikunena kuti pressure imachokera

Monjaro akuti ndiye timabwera ndi magamuta times timabwera ndi bus tikubwera ndi 4x4 ah simasewera kukhati zoti ngatimes anthu sokana sokana njomoni muimaliza bwanji nkhani iyi Ayi, alembi yake ineyo kumaliza kwanga nkonena kuti mchakachi ngati dziko munachitika zinthu zambiri i think eh, pamene tikupitanso ku festive season penanso its time for us as a country to reflect Ah, kuyamba atsogoleri athu reflect pamakhala zinthu zina atsogoleri anthu akhala akukuchemererani koma pali zina zimene anthu akhala akukudandaulani kumapanga ndithu reflect kuti koma mchaka cha 2026 ine ndifuna kuti dera ili nditakonza i want to be a better version of myself chimodzimodzi ndi ife tonse kandi ma media houses kandi chani malawi we can be a better version of ourselves ine ndimalize ndi muna Potseka last week munakambapo za kuzindikira kuti kodi chenicheni chofunikira nchiti. Omwe amene naika chizungu. Eya munkanena kuti. Nanena kuti ukakhala ogulitsa mkaka mm -hmm. natero yes mpamba wako si mkakawo yes mpamba wako ni ng'ombe yes. akakufunsa kuti mmatani yes. yankho lake sikuti nimagulitsa mkaka ah, ndimaweta ng'ombe za mkaka yes. yes. ndimafuna ndipange pamenepo kuti mu nyengo ya reflection mm. i think mumayankhula ine kwa ineyo revelation yanga inali yokuti adindo akuyenera aziziwa yeah anthu amene ali nawo yeah kuti a product ndi ujeni so kaya ndi kundaleku kumaona kuti oo uwo ndi mkaka kodi ng'ombe ndi itiyo aliyese That's right, achita yeah.
identify kodi Una- ng'ombe unamva chifukwa sindinatanthauzire yes kwa ineyo inali mwayo kuti in whatever you do chimene ukupangacho ndi mkaka Yeah. but identify kodi ng'ombe mu, mu, mu, mu chain yanga ili pati Yeah.
is it possible kuti i'm overlooking it Yeah. ndikumatama chinthu cholakwika Yeah. so ndikuyenera kuti ndi- ndikonze ichi ichi Mm. because sometimes anthu ena ndochenjera chi So- so- amangobwera kukuwelelelele Mm. ni mkaka umenewo so inu ma politicians kaya wherever even pa company ngati pano Yes. pa office ngati pano yes Mhm. we need to Kaya ndi know. pa chalichi. yes Pa chalichi.
yes abusa Ehe.
kaya ndi ndani aliyense a- kaya ndi pabanja muone kuti kodi panopa ng'ombe yathu ndi itiyo are we are we are we tikuisapota bwino ng'ombe because ija? nthawi zina timachita emphasize pa mkaka Yes.

Yes.
mulima ng'ombe Yes. kumudziku timati mu- mulima ng'ombe za mkaka nde zisamaleni ng'ombe That's for right, you yeah. to enjoy good milk yeah Ayi, ayi, unandipasa kale. Eh, pasazika. Ineso munandipasa ine nde kale. basi palibeso mawuso Chabwino. mawu angokhala omwewo Chabwino. tikatere ndiye kuti tamaliza nanga si tili ndi ina ya tisanalowe chakachi sabata mawa eh?